Sa bhliain 1916, bhí deireadh go luath leis an tuairisceoireacht faoi Éirí Amach na Cásca ins an Journal de Genève, an nuachtán lae sa Ghinéiv. Bhí lucht na Fraincíse san Eilvéis ar son na Fraince agus Shasana ins an Chéad Chogadh Domhanda, agus ní raibh an tuairisceoireacht báúil don náisiúnachas Éireannach ar chor ar bith. Ach is léir go raibh suim ag daoine sa Ghinéiv i Ruairí Mac Easmainn go fóill, agus tuairiscíodh ar thriall an Easmanaigh i Londain go rialta. Ar an 5ú lá de mhí Lúnasa, pé scéal é, tuairiscíodh cor chun báis an Easmanaigh. Bhí aithne áirithe ar an Ridire Ruairí Mac Easmainn le fada an lá ar fud na hEorpa, toisc go raibh sé tar éis iniúcadh a dhéanamh ar an suíomh uafásach agus mí-úsáid na ndúchasach sa Chongó Bheilgeach. Ina dhiaidh sin, bhí sé i Meiriceá Theas, agus scannal eile den saghas céanna á nochtadh aige, scéal a insítear in úrscéal Vargas Llosa, El sueño del celta as an bhliain fiche's a deich. Rinne sé an obair seo go hoifigiúil mar thaidhleoir i seirbhís na Breataine, agus deineadh ridire de dá bharr. Bhí meas ag a lán daoine ar fud na hEorpa air, an Ghinéiv san áireamh. toisc na hEilvéisigh agus muintir na Ginéive go háirithe a bheith an-ghníomhach i gcúrsaí cearta an duine agus an daoncharadais thar lear. Bhí Cumann na Croise Deirge suite sa Ghinéiv, ar ndóigh, agus tar éis an chogaidh bhí an Eilvéis sásta go gcuirfí Conradh na Náisiún ar bun sa Ghinéiv freisin. Roimh an Cogadh Mór, bhí aithne ar an Easmannach mar daonchara sa Ghinéiv, agus ní hamháin sin, ach go raibh daoine sa chathair ag obair as lámh a chéile leis chun stop a chur le mí-úsáid na ndúchasach san Afraic agus i Meiriceá Theas.

Agus an Cogadh Mór ar siúl, áfach, bhí an Eoraip scoilte ina dá champa agus ba dheacair do dhuine bheith criticiúil faoi thír a bhí ina champa féin, ba chuma cé chomh daonchairdiúil is a bhí sé. Stop an gearán faoin Bheilg i measc na Sasanach agus a gcomhghuaillithe nuair a dhein na Gearmánaigh ionsaí ar an Bheilg, cé go raibh an tír sin neodrach. Is cinnte gur chaith arm na Gearmáine go dona le muintir na Beilge, ach rinne na Sasanaigh propaganda áibhéalach as an scéal a chuaigh i bhfeidhm ar mheon an phobail i dtíortha eile. Chuir sé as do dhaoine áirithe sa Ghinéiv anois go raibh Ruairí Mac Easmainn chomh dian sin ar an Bheilg le fada, agus ní hamháin sin ach go raibh sé féin ar thaobh na nGearmánach anois sa chogadh. Nuair a scaipeadh an nuacht go raibh Mac Easmainn gafa agus é ag iarraidh gunnaí a thabhairt isteach go hÉirinn do lucht an Éirí Amach, bhí scríobhnóir litreach anaithnid ins an Journal de Genève an-dian air. Dúirt sé nach raibh ins an Easmannach ach duine ar mhaith leis raic a thógaint, agus nach raibh ins an obair a bhí déanta aige sa Chongó agus i Meiriceá Theas ach bréaga agus cur i gcéill. Ba léir anois go raibh uisce faoi thalamh ann le fada, agus an Ghearmáin ba chiontach leis an t-am ar fad. Ach tar éis na litreach sin is léir gur iarr eagarthóirí an nuachtáin ar René Claparède a thuairim féin a nochtadh. Bhí sé i gcruachás anois. Ní fhéadfadh sé bheith i gcoinne Sasana agus na Fraince. Ach ní raibh sé sásta ionsaí a dhéanamh ar a chomrádaí Ruairí Mac Easmainn mar sin féin. Foilsíodh litir uaidh ina ndúirt sé go raibh a lán daoine ag tabhairt fealltóra ar an Easmannach anois ach ba chóir dóibh fanacht go bhfeicfidís cad a thiocfadh amach os comhair cúirte i Sasana faoin scéal. Dúirt sé gur chuir imeachtaí Sheachtain na Cásca ionadh ar a lán daoine a raibh suim curtha acu in obair an Easmannaigh. Mystère psychologique a bhí ann agus bheadh ar na cúirteanna i Sasana tuiscint a bhaint aisti.

Níor chóir go ndéanfaí dearmad ar an ghaisce a rinne sé mar thaidhleoir ar son na nDúchasach sa Chongó agus i Meiriceá Theas. Timpeall an ama chéanna bhí ionsaithe á ndéanamh ag iriseoirí Beilgeacha ar charachtar an Easmannaigh agus ar aon duine eile a bhí páirteach leis ins an ghluaiseacht i gcoinne mí-úsáid na ndúchasach sa Chongó ins na blianta roimh an Chogadh Mhór. Bhí an-fhearg go deo ar na Beilgigh, ní hamháin i gcoinne an Easmannaigh, ach i gcoinne daoine agus cumann a thug tacaíocht dó i Sasana agus san Eilvéis, agus a chuir náire agus iachall idirnáisiúnta ar Rí Leopold na Beilge. I nuachtán amháin, Echo Belge, a bhí á fhoilsiú in Amstardam i rith an chogaidh, foilsíodh alt faoin teideal, Un ami suisse de Casement, ionsaí fíochmhar a bhí ann ar Claparède agus ar Ruairí Mac Easmainn féin. Tugadh congophobe ar an bheirt agus dúradh go raibh siad i gcoinne na Beilge agus go raibh siad féin agus a gcairde ag leanúint ar aghaidh ag scaipeadh bréaga faoin Bheilg. I nuachtán eile, Vingtième Siècle, a foilsíodh sa Bhruiséil,

Mar sin, is léir nach raibh tuairisceoireacht báúil nó oibiachtúil, fiú amháin, ar fáil don Éirí Amach in Éirinn i dtíortha a bhí báúil le Sasana sa Chogadh Mór. Is beag aithne a bhí acu ar an náisiúnachas Éireannach oiread. Agus má bhí fuath acu don Easmannach toisc go raibh scannal tógtha aige i gcoinne Rí na Beilge, bhí an méid sin san áireamh freisin. Mar is léir ón Journal de Genève, bhí Ruairí Mac Easmainn i mbéal na ndaoine toisc é a bheith aitheanta cheana. Is léir gur measadh go minic go raibh an tEasmannach ina cheannaire ar Éirí Amach na Cásca agus na himeachtaí á stiúrú aige ó Bheirlín, mar dhea. Agus b'é eachtra an Easmannaigh a chruthaigh do dhaoine a bhí sásta a leithéid a chreidiúint, go raibh Éirí Amach na Cásca in Éirinn pleanáilte ó Bheirlín an t-am ar fad, agus lucht Shinn Féin ag obair as lámh a chéile le Kaiser Wilhelm. Bhí sibh ag éisteacht le Ruairí Mac Easmainn agus An Ghinéiv, podchraoladh. le Torlach Mac Con Midhe. Má thaitin an podchraoladh seo leat, ar mhiste leat Like, Subscribe agus Share agus Comment a fhágáil más mian leat. Mar sin, go dtí an tseachtain seo chugainn, slán.